here before the coming of oyibo people na Nigeria o nwerọ nwaanyị igbo na-eje amụ nwa anywhere nwụa today anyị jee na mortuary sị ka anyị kwuo okwu a na-ebute ozu ụmụ nwaanyị dị ime na-eje ịmụ nwa every blessed day and the doctor is here telling us about oyibo technology kedu aka ọ help goro anyị ọya niile anyị na-aya in this generation ndị ọcha bute ya n'ani igbo anyị adịrọ aya ụdị ọya a before onye ọbụla dị ebe a dị 40 years above could remember na o nwe injection a gba anyị na 1986 e nwere injection a gba n'ani Igbo na 1986 a sị na ọ ọgwụ mgbochi ọya anyị amarọ ife a gba anyị ife a and after ka a gbasi ọgwụ a na 1986 till date o nwerọ onye Igbo na-eluzi 70 years wee nwụa but before the coming of oyibo people otu a doctor si present their medical system as something dị perfect to us ọ dịrọ perfect o gbu anyị egbu because na before the coming of oyibo people our ancestors na-anọ 150 years wee nwụrụ they live above 150 years wee nwụa today anyị adị elu that 150 otu oyibo chere ọ dị possible e nwere mgbe ọ- e nwere mgbe ọ wụ n'ala igbo people na-anọcha 120 110 ka eji na-ebuzi onye 130 kwudo ozi 100 ndị a- when we are growing up chimere ji anyị kwudo ndị agadi nwaanyị na-akagide nka na-egbe igbe fa esi n'ime ụnọ pụta e jee kpọrọ fa kpọchiya fa azụ kpọchie fa n'ụnọ 150 makwalụ na fa nwa gee ntị oge a mụụ fa ada eme baptism ife anyị nwa ji malụ na a mụrụ anyị mgbe dị otu a na anyị mee baptism these people some of them be 200 years because ada eme baptism adịrọ acalculate years na ọ mgbe a bịa mebezie baptism some of them jee n'ụlọ ụka jụọ maka mgbe a mụ va va amarọ anyị amarọ ive Monday anyị amarọ ive Tuesday anyị amarọ ive January anyị amarọ ive February so na ọ mgbe e bido mee baptism ka fa bido countba you find out that na ife Ụkaọnụ kwu here bụ ọgwụ nke anyị anyị kwesịrị ije neba anya dọkịta fa na-asị na ọ na-abụ overdose na o nwerọ ife ọ na-alụ a gbanye kaikai a gbanye mmiri e mee nke a e merọ nke a na o nwerọ ife ọ na-alụ ọgwụ niile a nwere ife ọ na-alụ and ọ dị better than ọgwụ ndị ọcha anyị na-aṅụ because na ọ nya ka our ancestors ṅụsị wee bie ogonogo ndụ mana anyị na-aṅụ nke ndị oyibo a kịta anyị adị ebi ogonogo ndụ anyị adị enwe ume a lot of igbo women ndị married today na-ebe akwa na-eti mkpu na di va enwezi ife va na-emenwu na bed which bụ eziokwu ọ dị obvious to onye ọbụla so many men kịta ama satisfy nwunye fa because of nwoke igbo nwoke igbo nwoke igbo na-eri ji na ede esighị ike na bed nwoke igbo o nwerọ onye ume dịzi ume adịzi fa ị da afụ ụmụ nwaanyị ka va na-ebe akwa na-eti mkpu anyị wee nọrọ ebe a ụmụ nwaanyị anyị wee jee na-ele adult toy ndị ọcha technology wee na-edebe n'ụnọ davido wee some of our wives nwecha Davido phone n'ụlọ and anyị dị comfortable with it like doctor pụta na-asị anyị na medical technology ndị ọcha amaka anyị wee nọrọ ebe a wee wụrụ ndị umengwụ our ancestors dị 70 years je na-anụ nwaanyị dị 18 years Chumerije why can't we go back to that way

mana today nwoke igbo dị 45 years ama nganwuzi 2 rounds without ejere achọ igbo ọ ya ese na-achọ ọgwụ ndị oyibo teknọlọji ọ ya aṅụ na-achọ ive ọ ya na-aṅụ nkọwa apụta sị na nke a na-eboost immune system gịnị boost the immune system of our ancestors va ji nụọ 10 wives na-etisi fa okwu ovu ovu alakata ovu onye achọrọ pantị agbarawa ọsọ sị nwoke a gaje dute ya onye ọzọ ka ị nụwa ka m zuo ike ife a ife teknọlọji a weta before the coming of oyibo people Chimerije n'ana be anyị anyị adara aya kidney problem anyị adara aya heart failure anyị adara aya cancer anyị adara aya diabetes anyị adara aya bp anyị adara aya postrate anyị adara aya anyị adara aya eh, hepatitis ọya niile anyị na-aya today bụ ndị ọcha butere ya lụọ dị ọgwụ na-elesi anyị elesi ọ bụrọ na fa na-enye anyị ya free but as onye igbo ị bụ ife ị kwesịrị inwe in this world psychological intelligence when you are sick you go inside the bush je buru mgbọrọgwụ ṅụa ọ bụrọ mmadụ kwesịrị ịdị na-etreat otu ekwesịrị isi zụ ndị igbo ekwesịrọ na onye igbo arụ na-anwụ ọ bụ na o nwerọ ego ọ nwụa onye igbo nwee kidney problem na if you don't have money ị ya anwụ so kee the value of that technology kee the value of that medical technology doctor na-eme ka anyị mata

mana ife a bụ ife anyị nwere n'ala Igbo ekwesị na ọ bụ na akụzilie ndị na-emie akụzisieli ya ndị na-emie which bụ edukeshọn bikos na ife anyị na-ekwu okwu here bụ edukeshọn akụzisieli ya ndị a na-eji ime olden days nwaanyị bịa ịmụ nwa today enwere ife a na-enye nwaanyị Igbo dị ime ọ na-eri ma ọ dị ime mana today nwaanyị igbo dị ime na-eri ife ọbụla o lisie ọ dị antenatal buru afọ dọba bịa dọkta na-asị ya na nwa o bu n'afọ dị mma Chukwumerije let me shock you do you know that some Igbo women today na-adị ime je na-aṅụ ụdị ọgwụ a doctor va na-ele ka nwa o bu n'afọ dị ọcha do you know na so many Igbo women dị ime today na-eje ego capsule na-aṅụ ka nwa o bu n'afọ ka isi koilụa koilụa maka gịnị ọ ṅụsịzie ọgwụ niile a isi nwa ebuera ka bọọlụ kee ebe ọ ya esi pụta o luzie dị ọha nke ya asị na eje ime operation and they are seeing ime operation as something dị advanced mana mma anyị niile mụcha anyị o nwerọ onye ji operation mụọ and mama anyị fa anwụrọ so many children in igbo land today mma fa nọ na grave fanwa dị ndụ kee ife anyị na-epromoturu ife na-enwerọ isi now mụnwa bụ waja waja ya emie ka ọ dị clear to onye ọbụla mmadụ ịga foreign school dị mma mana asịrị na education because ive na-aconfuse this generation of Igbo people bụ na fa amarọ the English meaning of education and school mmadụ ịga foreign school onye igbo ga foreign school ma mma because ọ ga-enye ị hand ka ị na-acommunicatenwu with other people in the world like otu a nọ kịta ọ bụ na m na-asụ french ọ ga-adị ma m mma na arụ ọ bụ na m na-asụ portuguese ọ ga-ama m mma but na ọ sọsọ english ka m na-asụnwu so ifufu na ọ dịrọ enough because m je portugal m chọba ya emere m interpret m je france m chọba ya emere m interpret and ife a kụziri anyị through foreign education is how to communicate ka anyị wee learn things that has to do with oyibo people not things that has to do with us as ndị Igbo ọ nya bụ ebe ị ya eweta kịta doctor fa ekrepụrụ afa ngwa jụa doctor fa sị va university ndị igbo niile je ka ovu mkpụrụ ife va jigoro ya emepụta our ancestors were able to produce every damn thing fa lụ and ndị doctor fa ka na-afụta fa as ndị na-agụrọ school na ive m chọọ ịjụ doctor fa gịnị kpatara na generation maya with the power of education going to university na ya upgrade ife niile nna anyị fa lụ when oyibo people came to igbo land there was no phone there was no phone when oyibo people came to igbo land but when they came to igbo land fa bu ntutu wee bịa buru afụ ọnụ ndị ọcha ada akpụ isi ada akpụ afụ ọnụ mana our ancestors ji agụba wee kpụọ va afụ ọnụ kpụọ isi how many people know here mara ife bụ agụba our ancestors ji agụba kpụọ ndị ọcha anyị na-asị na va wetara anyị eh, technology isi kpụsịa va isi kpụọ va afụ ọnụ fa dị mma ndị ọcha zulu that agụba a na nachi ya be va je rụọ razor after giving us education we abandon agụba and focus on razor today anyị ji ego ego razor mana ọ ife our ancestors ji ya their initiative wee produce wee n'ala Igbo kee ebe ọ dị kee ebe ọ dị so adịrọ m ekwu okwu na social media na mmadụ ịga school dị njọ ọ dị very very good because na otu ụwa dị today you have to travel ihe ede n'afa ịnụ ị ga-asụ n'oyibo you will communicate with people ị ga-asụ french ị ga-asụ english but the discussion here is this ị bịa na anị igbo today e mee mmadụ operation chukwumerije doctor va ọ bụkwa na doctor nke ebe some other doctor nọ na be anyị nwere certificate mee mmadụ operation ma onye anwa jee na mortuary ochie echi how are we going to value an ideology a na-ewetara anyị weta ebe a na-edebe nwa anwụ i wetara anyị ụlọ ọgwụ weta ebe a na-edebe nwa so that na adịrọ guarantee enwerọ value na eje ụlọ ọgwụ because ị watch kịta ị fụ na o nwere onye igbo arụ na-anwụ jegide ụlọ ọgwụ dịrị ihe spend gị ego lee ụlọ ya lee moto ya lee everything jee ụlọ ọgwụ a yet ịkpa ya so ka m debe ya one side ka m baa na business chukwumerije nye m little time i am encouraging ndị igbo today ọ bụrọ iwu bụ na onye ọbụla ya eje university ọ ife na-eme anyị affect enwe different kinds of university in the world enwe so many Igbo women today gara this university a na-ekwu okwu gasịa pụba ọ je waste kwa ego mụọkwa ka esi eme medicure and penicure why na i jerọ spend dị ego a jee mee pedicure and manicure mgbe ị gụsịrị secondary school instead of ije waste extra six years na university ọ bụrọ iwu ndị ọcha niile jekwa na university but they are making money most important thing is a way to get money to solve your problem and how to communicate now business dị mma when i was growing up my ife m wish onwe m n'ụwa na m ma-abụ lawyer nya nke kpọkara ịkpọ jesia school bụrụ ma upgrade na na law system bụrụ ma judge ma prosecutor ma everything ma ọ ife m wish onwe m at a stage in life i find out na ife ama m workụrọ otu m si kwu m switch into business na business have taken me all over the world I have been no less than 40 countries in the world so kedu ife ọzọ m ma-eji wee pụta na-asị mmadụ na business adịrọ okay ọ bụrụ na ịgụa school enwerọ ego eji train engage into business business is an institution also you gonna learn a lot there ị ga-amụta a lot of things from there but the different bụ na adịrọ akụzi ya with English adịrọ akụzi ya with french adịrọ akụzi ya with portuguese a na-akụzi ya with igbo so people na-afụta ya na ọ dị primitive or na ọ dị archaic ndị mmadụ na-afụta ya na ọ dị primitive or na ọ dị archaic a bịazi onye ọbụla na-esi ọnwụ ka ọ bụlụ a graduate na ndị ọcha bịa mee anyị ife mesịa anyị ife because otu fa si wee mee anyị that thing bụ na ife prove na ị bụ a graduate with that certificate but ị bịa ka fa employa ị they will now still test your brain so ọ bụ na certificate a ndị mmadụ na-ebugharị si na-ebugharị nọ na ị nwere ana certificate na ị bụgolu a qualified person why are they still testing people fa testịa your brain fa sị na ife afụ na na ife anyị ji na certificate na ọ dịrọ n'isi they will not employ you so ana m encourage ndị mmadụ ịgụ akwụkwọ ka fa rafụ ịga school as it stands now in igbo land ife anyị ga na-ekwu okwu ya abụrọzi mmadụ ịdị na-eje this type of school anyị gụ nke anyị na-agụ because ị kpọta ndị igbo 1000 ị kụzielu fa abcd 123 mmadụ ndị igbo niile maara 123 mara ife abcd how are we going to make use of our brain anyị nwa nọ na this generation eblame our ancestors na o nwerọ ife fa lụ anyị ekwesịghị upgrade education a ndị ọcha nyere anyị because na blindness ka anyị si na ya pụta ụmụ anyị na-abakwa na ya so ife a m malụ ka nwa m malụ ngwa from primary school to secondary school to university the same thing a kụziri m ka a kụziri ụmụ m kee ka anyị ga-esi na-emakezi use of our brain that's why most people in Igbo land today school without acquiring skills a lot of people gụchaa akwụkwọ ebe e mere na English dị compulsory while agriculture is optional so many people speak single English without making money so what is the need ebe ọ bụ na onye bụ undergraduate na ala Igbo today ga-employ graduate na-akwụ ya ụgwọ na-akwụ ya salary why can't we start telling people the truth ndị ya eje school jee ndị ya azụ afịa jebe ka anyị upgrade our system n'Igbo land so that everybody will be making money kedu ife anyị na-ewaste time every day somebody bịa ọ chọọ inye ya analysis about education ma ọ were ndị ọcha na-enye ya analysis ngwa ndị be anyị niile aga university fapụta ka anyị gbaa fa question kedu ife unu mepụtago ka anyị gụọla unu things our ancestors mepụta main market ọnịcha eproducego more billionaires in igbo land more than nsụka university what do we need on earth chere
chere ị na-ekwu that na enyimba abia state main market ọnịcha eke ọnụnwa owere a produce ole more billionaires kara university of nigeria nsụka ihe ị na-ekwu university niile dị na africa main market onitsha ee eh, arịarịa aba ogbete enugwu ose eh, eke ọka eproducego more billionaires ebe ebe a na-asị more billionaires than nsụka okay ngwa chere ka m chere ka m what of m sịkwanụ gị that na

Okay, if you put the question to me, I will tell you that it's wrong. Ọ dịrọ possible because a lot of people anwụọ na BP na-elurọ 70 years. Kee ebe ndị dọkịta a nọ. A lot of people are elie n'oke olili nwa those doctors e treat nwurọ fa. So many sickness na-aya ndị be anyị kịta bụ incurable sickness Chukwumerije. Mana ụlọ ọgwụ ju be anyị. O nwe onye a na-agwọ agwọ. Okay ngwa dọkịta fa bịa gwa anyị the cause of kidney problem. Achọrọ m mmadụ ịpụta sị na ọ mmadụ ịṅụ mmanya because ụmụazị dị 6 years na-ayazi ya. Doctor should be able to tell us the cause of uh, uh, leg, leg ulcer. e nwere terrible disease na-ehit anyị as ndị Igbo today doctor fa ya na-agwanwurọ anyị ife bụ the cause even the treatment most of them amarọ but they are still bragging so Chukwumerije ana m agwa that na ife anyị balance with the equation ndị ya eje school jee school ndị ya eje zụọ afịa jee zụba ahịa mana ndị agụ school adịghị na-afụta ndị na-azụ afịa asị na fa adịrọ educated Education dị beyond speaking English language. Education dị beyond going to a class somebody akwụrụ were chalk na-edere ife na board. No, education simply means ebe a na-enye instruction where instruction is being given. That means onye jee zụọ na main market, onye jee mụọ ahịa. In fact, chukwumerije o nwe ife m na-preach to people today anyị kwesịrị inwe technical school n'ala igbo if you watch ụmụ nwanne anyị n'obodo oyibo today fa na-eti mkpu na-agwa anyị na-abịa obodo ife fa na-eti dọdo aka na ntị na-agwa anyị nwee skills enwezikwa ya na-asị ị jee school ife fa na-asị nwee skill because na fa ma na ị bịa n'obodo oyibo even if you can't communicate you will get a job because na i nwe skill ị na-alụ a na-afụ ya anya which your brain matters so na m ma-edebe ya ebe a ka onye ọzọ nwee ike tie ọnụ so ife m na-ayọ wụ ụmụ nwanne m onye ọwụna calmụa down biko anyị adịrị anụ ọgụ anyị ada ese okwu but we need to tell ourselves the truth anyị asịra ndị je university na unu agbanịrọ mmadụ ịgụ akwụkwọ 25 years adịrị easy ndị nke na-azụkwa n'afịa anyị na-atry ndị nke na-eme other business dị iche iche we are trying most important thing ka anyịnwa bụ ndị Igbo na-emake ego ekenekwa m unu ụmụ nwanne m

that is where I'm standing so I will always defend my stand ị kwuru na um, ị kwuru na before now na ndị nke anyị anaha arịa kidney failure na ha na-arịa cancer na ha na-arịa all these things na ha na-arịa sickle cell um, Mr. Waja Waja ihe m chọrọ ịgwa gị wụ na mmadụ a na-arịa ọrịa normal they were having it then but they ha amaghị ihe ọ wụ medical technology bịaziri gwa ha ihe ị na-arịa ị na-akpọ ọgbanje ihe ị na-arịa ị na-akpọ ori nwa n'afọ lekwa ihe ọ wụ Chukwumerije ọ nwere ihe a na-akpọ ori nwa n'afọ a na-esi ya egbu nwaanyị n'ala igbo ọ mụọ nke mbụ ya anwụọ ọ mụọ nke abụọ ya anwụọ ọ mụọ nke atọ ya anwụọ ọ mụọ nke anọ ya anwụọ a na-akpọ ya ori nwa ndị nne di na-esi ya achụpụ nwaanyị a na-esi ya egbu nwaanyị n'ala Igbo but ihe ahụ wụ ihe a na-akpọ rhesus factor blood group gị wụ O positive gị eje alụ onye O negative so nwa i bu n'afọ buru ọbara nna ya wụ positive ọbara nke gịnwa bụ negative ga na-ahụzi nwa ahụ as a foreign body and so far na ọ wụ nwa bụ negative onye bu ya bụ negative the negative host ga-achọ otu ọ ga-eji gbuo that baby science told us that a lot of us ekwuru m ihe dịka e, e, egwu mgbatị ọkpụ nwoke ga-aga ịnyụ mmamịrị ọ ga anyụli mmamịrị a na-ahụ ya as a punishment from the gods but science gwara anyị na ọ wụ benign prostatic hyperplasia na ọ wụ prostatitis na ọ wụghị ihe ndị mmụọ

If you eat too much, you go and remove some. You cannot have them at the same time. That is transaction. Life is based on transaction. But ị na-ekwu today, a gaa na mortuary na a na-ebute ozu ndị mmadụ a na-ebute ozu ndị mmadụ Mr. Waja Waja na in the olden days na ndị nna nna anyị ha na-ebicha 150 na-ebi how many years now that is essential truth ihe ọbụla nwere advantage nwere disadvantage technology nwere a lot of disadvantage o wetakwara anyị three Doctor, em,
go to three. I kwusịa m ajụọ gị ajụjụ. Go to three.
okay three mr waja waja as it stands today m nwere the experience enwere m ike ịnọ na UK m nọ mee mmadụ operation na Abia State University Teaching Hospital without me traveling to come to Nigeria the technology we have today has saved us a lot because ọ wụrụ before ọ wụrụ before Chukwumerije ga-agwa anyị na na nga a ga-enwe debate a wụ na wụ na na na ihe a wụ na wụ na Canada akwụọ ụgwọ hall kwụọ ụgwọ space onye ọbụla esi ebe o so mụnwa achọwa e, e, e, mụnwa achọwa visa Canada Chukwumerije achọwa visa Canada Ụkaọnụ achọwa visa Canada anyị abịa Canada but today i am here today talking to you face to face with the advent of technology however i am against am against this school a na-aga today mmadụ gacha school mụtakwunu nke a na-akụziri gị akụziri ị mụtaghị mụtakwunu nke ị ga-eji develop nke gị o nwe nke ị mụtara ị gaa na Owerri today onye ọwụla wụ a graduate ị wụ a graduate of gịnị ọ wụ a graduate of ọtụ na amụ o nwe ihe ọzọ I'm against it ọ wụrụ na ị chọrọ ịsị in the olden days our parents they were intelligent ị na-eto ha na-ele gị anya our old our forefathers ma onye ga-aga skuul ma onye ga-aga ịgba bọyị ha ma onye ga-aga skuul ọ gaa skuul ya agụta ihe ọ na-agụta mana onye na-aga ịgba bọyị so ugbu a ga-awụzi onye ọwụla na-edinye wụzi nwa ya ka ọ wụrụ na o ji certificate pụta e lee ihe a ga-eji certificate eme onye ahụ aga emeli ya that is i am against it till tomorrow akwado m ya dịka anyị na-ekwu okwu teknọlọji anyị na-ekwu okwu ịga skuul ka anyị gaa skuul mụta ihe a sị anyị mụta were ya dozie obodo anyị ekele dịrị onye ọbụla
Okay, ka m jụọ gị ajụjụ doctor. I see na ị dị intelligent. Waja waja dị intelligent. Kizi akwa ị ghọtara ihe a wụ the two intelligent people. So it, it means that na ya wụrụ na waja awụ nwaanyị gịnwa awụrụ nwoke unu amụọ nwa ihe unu ga-amụzi wụ genius. Intelligent versus intelligence ihe ọ na-result wụ genius. so unu nwa nwere likelihood inweta genius so but ka m jụọ gị ajụjụ ị sị that na onye ga- mmadụ ga-anọrọ Owerri mmadụ ga-anọrọ eh, eh, Canada mee employ ndị nọ Nigeria na biz- for- ha na-elekọta business ya ya na-control business ya from UK to Nigeria all advance of tech, eh, te- tech, technology okay kee kwanụ otu mmadụ ga-eji ndị dị unemployed ga-eji tek- through technology nweta ọrụ ka otu people ga-eji through science mata ihe na-eme ha ma m I think health is part of science ka otu ha ga-eji mata onye azụ na-akpọgide ya amata onye ahụ ya na nwaanyị ka otu nwaanyị dị ime ga-eji mata whether ihe ọ ga-eme ya enwe miscarriage ka ihe ọ wụ ya as a medical doctor ka ị provide solution to all this. Okay, um, Melite, thank you so much. Um, um, I cannot thank

anyị na-efe ya today um, with the advent of medical technology anyị enwemakwa i budi nwoke ka i bu nwaanyị in the olden days a na-enwe ụmụ nwaanyị a na-akpọ nwoke ndị nne di na-ajụ ha i budi nwoke ka i bu nwaanyị today ị wụrụ nwaanyị ya wụ na in the ya wụ na oge agbọghọbịa gị because o nwere things na-acause the tubes of a woman ịkpọchi and once tube ahụ kpọchiri nwaanyị ahụ aga amụli nwa again o nwere ihe anyị na-akpọ tubal insufflation nyegodi m for second biko ya na ị na-eme enjoy ihe anyị na-ekwu here we are not just talking we are making impact and I'm ensuring that every conversation anyị na-enwe here a na-enwe very serious impact ọ na-emake to our people so ya na ị na-eme ihe enjoy you can be power tapping you can be gifting to appreciate what we do on this uh, space so ọ dị very important go ahead eh, doctor um, um, um, in those days o nwere ihe wụ eh, okay as of today ọ bụrụ na tube nwaanyị akpọchie o nwere ihe tube abụọ wụ ihe na-eme nwaanyị a na-adị ime today if a woman has tubal blockage there is solution for it we can do what we call hydrotubation to unblock the tube in severe cases that woman we can do ivf for that woman and that woman will have a baby

ma lụọ nwa m wụrụ AS ma lụọ nwaanyị wụ AS we can determine and sort and sort babies anyị ga-eme ihe a na-akpọ karyotyping gene deletion so ka anyị hapụ ịmụta nwa nwa wụ AS nwa wụ SS with the advent of medical technology chukwu mere ije ọ bụrụ na m wụ dwarf today m wụrụ dwarf today ma lụọ nwaanyị wụ dwarf anyị nwere ike ịga ihe a na-akpọ gene deletion delete a gene ahụ ga-ereplicate dwarf in our lineage so so so so e nwere ihe a ga-eme through eh, technology in the on the aspect of health ya wụrụ na ọ family na-enwe dwarf agwọpụ ya a na-eme ya eme yes hmm, na but enwere ọzọ m chọrọ ịjụ gị ya wụrụkwanụ family a na-enwe akwụkwụ ndị na-enwe akwụkwụ ị ma ihe bụ akwụkwụ epilepsy enwekwara ihe a ga-eme through technology gwọpụ ụdị akwụkwụ e, Merije as of today majorly all diseases nweziri solution akwụkwụ hypertension ọ wụrụ na ọ na-arun na the gene you can go for what we call gene deletion e delete that gene geri except except cancer cancer enwebe solution um, even even cancer even cancer even cancer now Merije there is another big news dị na Naịjirịa ugbu a as of last few months emene introduce ihe a na-akpọ HIV vaccine wụ na ị gbaa ya dịka mmadụ for six months a na-agba ya two times in a year for six months ahụ ị gbara ya i metụgodu onye bu hiv ihe ọbụla gị na ya mere ị ga-ebute hiv chere enwene vaccine dị otu a ihe a ga-aga viral imenere ihe yes na Nigeria yes Do yes. you need to do you need to pay to have it? Is it on on public? Ka ọ wụ a ka na-ere ya expensive?
um, Merije, as of today, as of today, the cost of having it is 100,000. You have it for six months. Onwe ị ga-ebute ihe gbasara HIV. Merije, as of today, HIV enwene ọgwụ. but in the olden days olden days onweghị ihe dịka ọgwụ hiv makwara na ọrịa obiri n'aja ọcha ọ wụ ndị nna nna anyị ha gụrụ ya ọrịa obiri n'aja ọcha ọ dịbu mgbe ahụ a na-arịa ya but enweghị solution so it was believed that na onye butaghala ọrịa ahụ na ọ nwụọla but today mmadụ ga-ebuli ọrịa ahụ bie ndụ otu ọwụla ọ chọrọ ibi in fact Merije before the advent of nke a m kwuru ugbu a o nwere ọgwụ hiv pụtara nị ị na-aṅụ ya ị ṅụọ ya for six months ị gaa test ya asị na ị dị negative ọ wụ matter of ịga test but n'ime ahụ gị ị ga na-ahụ na enwe ihe mege gị ị dị okay

PEP and PrEP anụ m na enwere Okay. PEP and PrEP ama m ihe ọ meaniri PrEP Okay. ị nwere ike ịgwa Okay. ihe ọ na-arụ PrEP and PEP Okay. Okay.
Merije, i- o, em, ka m kọwa ihe wụ HIV. HIV wụ a virus ihe naanị ọ na-eme attack n'ahụ anyị wu the military soldiers of our body ọ dịka ọ dịka boko haram otu a boko haram na nigeria ihe boko haram na-eme attack majorly wu the defense system of nigeria that is what hiv does now hiv ga-abịa n'ahụ mmadụ the virus ọ ga-abịa o nwere ihe anyị na-akpọ the CD4 T helper cells CD4 T helper cells ihe a wụ ihe dị responsible for the defense of the body ọ ya wụ the immune system ahụ ị na-anụ now ihe HIV ahụ na-eme wụ ọ bata n'ahụ mmadụ at that initial time our body can fight ya the t helper cells can fight ya but over time due to ọ wụ virus ọ ga-egbu a lot of the t helper cells now lee otu o si egbu ha o gbuo ha ihe yiri the coat of that t helper cells ọ dị ka ihe a Boko Haram na-eme ha gbuo a soldier ihe yiri efe ya na parade so o nweghị onye mazi nke wu soja o nweghị onye mazi nke wuzi so the t helper cells ga na-ahụkwa the hiv virus yi the coat of the t helper cells as part of them so over time with this technology with this strategies ọ ga-egbuzi a lot of the real cd4 this thing then ahụ anyị adịzie under attack

now ihe na-eme na mgbe ahụ mgbe ahụ the t helper cells e gburu the real soldiers of the body gbutuo ha ọla ala anything can now come into that body and thrive ihe ọwụla bataziri n'ahụ ahụ o nweghị ihe na-ajụzi ya who goes you why are you there what are you doing anything can now thrive crime crime can now thrive now see what prep does is the full meaning of prep is post exposure prophylactic ọ wụ ọ wụrụ na o nwere otu i ji mee mee mmekọ ọbara onye bu ya abata gị n'ahụ by any means ị ga-aga ṅụọ ọgwụ ahụ ị ṅụọ ọgwụ ahụ ọgwụ ahụ ga-enye the T helper cells the intelligence that crime is around Boko Haram nọ around. Now the T helper cells will now prepare to fish out crime. Nga ọwụla ha hụziri ya. Nga ọwụla ha hụziri something that looks like it. They will kill that cell. And a na-aṅụ ya for a na-aṅụ ya for a na-aṅụ ya for 30 days.

o nwere otu iji ị gara ije ije ị gara adịcha sọm onye ahụ disin you you take it for 30 days the the drug ga-aga gwa your T helper cells the soldiers of your body na enwere crime na enwere a terrorist nọ around it will now arm your body the, with the intelligence to fish them out and kill them but ị hapụ ya mgbe ahụ ya bata at that initial time a ka na-emeri 50-50 ndị nke a na-egbu ndị nke a 50 ndị nke a na-egbu ndị nke a 50 with intelligence hiv virus nwere wuo gbuo the soldiers of the body ya eyiri efe ya so the main soldier ga na-ahụta hiv virus as part of them with that technology ya na-egbu ha more

o nweghị okay ka m jụọ gị ajụjụ okay ka m jụọ gị ajụjụ em ụka ọnụ and wajo unu get ready because a ma ajụkwa unu e nwere ihe m ga-ajụ doctor ka unu dịkwa in ready ụka ọnụ na-efu uche gị dịrịkwa na ihe a ị nwere ike nọrọ here feel na ama m na ị nọ here i know that you are here and I know when you I know when to call you to to say something doctor ihe m chere ịjụ gị wụ na nwaanyị ọbụla na ịtụ ime na ịdị ime na-efi arụ kee ihe o nwere ike ime because ihe m ji ajụga gị this question wụ from medical point of view as a medical doctor ama m akwa doctor nke gị wụ medical doctor ka ọ doctor nke PhD I am a medical doctor by profession.
Okay, good. Nwaanyị ọbụla wụ na a na-esu ya ọhụ ọ chọọ ịdị ime awụrụ problem esugide esugide ọhụ ịdị ime awụrụ problem ya dịkwa n'ime ime ya apụọ kee ihe o nwere ike ime ka o nwee ike fast-track the process of taking in okay um Menije, the number one point I want to make is

inability of a woman to conceive after one year of regular reasonable unprotected vaginal ejaculatory sex that is the definition ọ bụrụ na after otu afọ gị na di gị na-edina ị na-edina ọ na-euse protection ọ chọrọ ịbịa ọ na-abịa n'ime ahụ gị ọ na-etinye ya na nke azụ ọ na-etinye ya na nke ihi and unu na-eme ya otu unu kwesịrị iji eme ya after one year of being married nwaanyị ahụ adịghị ime anyị na-akpọ ya infertility now menije infertility is not only a woman problem

So I am I'm, I'm a good authority in this field. Now, in in our local language, in our primitive mindset, I will use that primitive. People like Waja Waja and Okono, gaga gwada woman, gaga hospital, gachu ihe na-eme gị na adị m oke. So far amụ m na-ebili, it means I'm okay, I'm, I can function as a man. It is not true. A man can be sexually active

to know the cause of infertility is one, we do an a pelvic ultrasound. A pelvic ultrasound will tell us is there presence of the uterus. Nwaanyị ahụ nwekwara akpa nwa number one. Ọ wụrụ na o nwere akpa nwa and ihe niile dị okay on that aspect. Anyị ga-aga to another aspect anyị na-akpọ the hormones. E nwere hormones na-adị responsible for ime ime ime akwa nwa nwaanyị There are hormones that, that is responsible for ovulation. Every woman is fertile for four days in a month. Only fertile for four days in a month. Ọ wụrụ na within that four days in a month, gị na di gị na-ese okwu, o mere travel, um, o nwere otu ihe ji mee unu emeet that month, that month agaala. Now, e nwere hormones na-adị responsible for it. Number one wụ estrogen.

we do that one anyị mee ya ọ na the tube dị open everything is okay that means that the problem esi from that woman we'll now go to the man number one thing anyị ga-eme for the man wụ na anyị ga-eme semen fluid analysis microscopy and culture and sensitivity we do these things we want to know in one mil of ihe si that man pụta n'ahụ as sperm how many what is the number of active sperm nọ na ya ọ wụrụ na that man dị okay we don't have any problem now we need to make sure that the woman ma mgbe ọ na-eme ovulate anyị nwe- anyị anyị ga-gwa help onye ahụ calculate ya mgbe ọ na-eme ovulate gwa ya mgbe ya na di ya ga-emeet for certain number of times ọ wụrụ ma ọ tụghị ime ya bịachi o nwere ọgwụ ndị anyị na-akpọ ovulation inducers drugs like um, um, um, letrozole and all of them we can help that woman to produce more eggs ka ọ wụrụ ka o nwee ike ịtụ ime ọ wụkwanụ na after anyị mechara examine the woman the man the man adịghị okay ya wụ na o nwere ndị anyị na-eme o nweghị any active sperm o nweghị sperm at all at all ihe anyị ga-eme would be very simple we have to help that man to correct that o nwere drugs ndị anyị na-eme o nwere test ndị anyị na-eme to help to correct that then anyị mechaa ya ya wụrụ na that woman the tube kpọchiri akpọchi she can no longer take in the man dị okay ihe anyị we advise them to go for ivf e were sperm the woman e were sperm the man were the egg of that woman fertilize ya ya tinyezie ya n'ime akpa nwa nwa ahụ egrow easy that is what we do now mere ije mara na ihe ndị a niile m na-eme explain adịbụghị mgbe ochie there was nobody to know because most of most of people in the olden days chụpụrụ nwaanyị ha due to na ọ mụghị nwa without knowing that they were the problems without knowing that they in fact mere ije even as of today nwaanyị ga-abịa ụlọ ọgwụ gị lecha nwaanyị gwa ya you okay everything is okay nothing is wrong with you now bring your husband the man aga ekwe ịbịa because it is a belief that na ọ wụ nwaanyị ga-amụli nwa

out of every 100 women men dị responsible for 30 percent men dị responsible for 30 percent and men like ụkaọnụ and waja waja aga ekwe na na o nwere nwoke na-aga atụli nwaanyị ime now the advent of medical technology agwala anyị na e, mere ije o nwere o nwere o nwere operation a ga-eme gị ugbu a ị ga-atụli nwaanyị ime ọ wụ ihe ị bịa hospital ya wụ na unu anọọna 2 3 years